Tikupitilira kuthokoza Mulungu chifukwa cha gawo lachiwiri la phunziro lathu limene tikunena kuti The Divinity of Christ. The Divinity of Christ. Phunziro lathu tikufotokoza za umulungu wa Yesu Khristu. Tidatsirizira pofotokoza nkhani yokhudzana kuti kodi zidaululidwa za kubwera kwache? Ndiye tidapeza kunena kuti ndithudi adafotokoza Mulungu kunena in advance kuti adzabwera ndiponso tidalekeza pomvetsera chitsanzo cha mmene munthu angathandizire linthumbu limene lidali pa chiopsezo chopondedwa ndi galimoto yolima msewu yodiriza munthuyo podzitembenuza ngati ali ndi mphamvu kudzisandutsanso nyerere ya mtundu wa linthumbu ndikutulukira pakati pa linthumbu kulilankhula muchilankhulo kulichenjeza ndipo likaona kuti munthuyo ndi linthumbu linzache amvana ndipo zithandizira kuti linthumbu lipulumutsidwe. Ndidapeza kuti Yesu adavala umunthu Mulungu poona kuti tachimwa tilibe chiyembekezo adatitsatira ndikuvala umunthu ngati chisindikizo cha chikondi chake. Chotero Yesu akuyenera kupembedzedwa ndi kukondedwa chifukwa ndi chivumbulutso. cha chikondi cha Mulungu. Chabwino, tipitirire ndi phunziro lathu ndi kuyankha funso ili, Did Christ claim oneness with the Father? Kodi Yesu ameneyu adaululapo kuti Iyeyu ndi chimodzimodzi Mulungu Atate, kapena Iye ndi Mulungu Atate ndi mmodzi? Yohane chapter 10. Yohane chapter 10. Vesi 30, Yohane chapter 10 vesi 30, Bible likulankhula motere, Ine ndi Atate ndife amodzi. Bible la chizungu akuti Me and my Father are one. Ine ndi Atate we akunena kuti are one, are one. Ndife amodzi.

Kodi ndiri ndi inu nthawi yayikulu yotere, ndipo sunazindikira? Filipo, iye amene wandiona ine waona Atate. E! Yesu akuti, waona ine waona Atate, unena iwe bwanji, Mutionetsere Atate? Filipo amamuuza kuti, Utionetsere Atate. Sukhulupirira kodi kuti ndiri ine mwa Atate, ndi Atate ali mwa ine? Mau amene ndinena kwa inu, sindilankhula kwa Ine ndekha, koma Atate wokhala mwa Ine acita nchito zace. Khulupirirani Ine, kuti Ine ndiri mwa Atate, ndi Atate ali mwa Ine, koma ngati si comweco, khulupirirani Ine cifukwa ca nchito zomwe. Akulankhula kuti, Mukamandiona Ine, ndiye kuti mwaona Atate. Ntchito zangazi ndi umboni wa Atate. Palibenso choti mufunsire kuona Atate. Palibenso chofunsira kudziwa chikondi cha Mulungu. Kungolandira Yesu walandira Mulungu, chifukwa Mulungu ndi Yesu n'chimodzimodzi. Yesu akungobwera kuvumbulutsa umulungu pakati pa anthu. Hey! Tiyankhe funso lina, What is God's chief characteristics? Kodi khalidwe lenileni la Mulungu, lenileni, lalikulu loposa makhalidwe onse, ndi chiyani, limenenso tingaone umboni wake ngati Yesu adaliulula? Yohane Woyamba chapter 4 Yohane Woyamba chapter 4 verse 8. Yohane Woyamba chapter 4 verse 8 Iye wosakonda sazindikira Mulungu, chifukwa Mulungu ndiye chikondi. Amene sakonda sazindikira Mulungu. Chikondi ichichi si ichi cha Satana cha masiku anochi cha sentimentalism choti basi you know ndimakufeela eh, umandiwaza, ndimalephera kugona just thinking about you. Ayi! Ichi ndi chinyengo. Ichi tikukamba za chikondi. Chikondi ichi nchololera kufa kuti munthu wina akhale ndi moyo. Ichi ndi chikondi cha Mulungu. Chikondi choopsa kwambiri ndi akuti iye amene sakonda sazindikira Mulungu chifukwa the kutanthauza definition of God, Jehovah, Yahweh, Jesus is love. Hey! akuti Mulungu ndi chikondi. Ndiye character ya Mulungu Bible likutiululira khalidwe lake ndi chikondi. Nchifukwa chake Yesu akuulula adali munthu wa chikondi. Onena kuti adalola kufa chifukwa cha inu ndi ine. How has this love been revealed? Chikondi chimenechi wachiulula motani Yesuyi? Aroma chapter 5 verse 8. Adachiwulula motani chikondi chimenechi, chikondi chenicheni? 5 verse 8 akuti, Koma Mulungu atsimikiza kwa ife chikondi Chake mwini yekha m'mwemo, kuti pokhala ife chikhalire ochimwa, Khristu adatifera. Mulungu, Yesu ameneyi, adawulula chikondi khalidwe lachi chifukwa tili chikhalire ochimwa adatifera. Nzosavuta munthu kunena kuti ndimangeni, musammange uyuyu chifukwa sanalakwe. Koma nzovuta kuti udzipereke uzunzike chifukwa cha munthu amene walakwadi, umanena kuti aah anaziyamba dala, akumanenazo amadelera kwambiri ndi ojaira kwambiri. Koma Yesu akuti tili chikhalire ochimwa adatifera. Sanadikire tionetse khalidwe labwino kuti atikonde. Khalidwe la Yesu nlodabwitsa kwambiri, tiri chikhalire ochimwa, in the condition that you have sinned, mu condition imene mumakhumudwa ndi kuzilira nokha kuti ine ndapangaso ichi, ndafika apapo. A Kaunda ali ku dziko asakupemphera, ali mkati mwa chi chikunja, ma dansi, kupanga, kuyenda ndi dziko in that sinful condition Jesus chose me and die for me inuyo muli chikhalire ku dziko lapansi musakuyembekezera za Mulungu mulibe nayizo ntchito mukumalankhula pa TV ngati anthu o, ophunzira nkumati Mulungu kulibe mu condition imeneyo he died for you. Nchifukwa chake alibe size. Nchifukwa chake amati Mulungu ndi chikondi. Yohane chapter 3 verse 16 nalonso Baibulo likufotokoza how he has revealed chikondi chake akuti pakuti Mulungu adakonda dziko lapansi kotero kuti anapatsa mwana wake obadwa yekha kuti yense akati yense sakusiya wina aliyense. Pa yensepa pali mahule. Okhulupira Iye asatayike, akhale nawo moyo wosatha. Pa yensepa pali zigawenga zimene zikumapha anthu usiku, zikudula ziwalo za anthu. Zikakhulupira Iye, zisatayike, zikhale moyo wosatha. Pa yensepa pali afiti, a satanism. Pali wina aliyense. Oba ndalama za boma ali pomwepa. Oba ndalama za Covid ali pomwepa. Wina aliyense wa dziko lapansi? Abodza! Mahule! Anthu a juga, wina aliyense onyansa ali chikhalire chonyansa ndi uchimo, adamfera, nde akuti kuti yense akangoganiza zotembenuka ndikukhulupirira Yesu ngati mwana wa Mulungu ndikuyamba kuchita zimene akunena Yesuyo, asatayike koma akhale nawo moyo wosatha. Yesu ndi vumbulutso la chikondi cha Mulungu, None but the Son of God could accomplish our redemption, Palibe wina koma Mwana wa Mulungu ameneyu, amene adali Mawu pachiyambi, adali ndi Mulungu, and amene akakwanisa kutipulumutsa, for only He who was in the bosom of the Father could declare Him, Popeza ndi Uyu yekha amene adali pafupi mkhwapa mwa atate amene adakatha kutionetsera khalidwe lache lenileni. Munthu amene adapitapo ku South Africa nkukakhala ku South Africa akabwera kuno amalawi ambiri muzaona akuyenda kumva Kunjani wena? Ah ukunjani wena? Uphumapi? Uyaphi? Eh isikhathi, eh isikhathi ati nthawi imeneyo. Eh nzakufonela wena inu amalawi tangonenani ndikuimbila foni. Nzakufonela wena. Akuti amafuna adzionetsela kuti akuidziwa joni nde amene adapita ku joni ndi amene angakwanitse. Kufotokoza ndi kuonetsera za Joni. Ndi Yesu yekha amene adali pafupi ndi Atate popeza amaliziwa khalidwe la Mulungu, It was only him who would have been able to show us the character of the Father. Akuti Only he who knew the height and the depth of the love of God could make it manifest. Ndi Yesu yekha amene amadziwa adadi ake, Atate ake, mmene amakondera, the depth and the height of His love, ndi Iyeyo amene amadziwa chikondi choopsa. Taganizirani mmene anachitira Petro, kumukana katatu anthu onse atathawa. Yesu adangomuyang'ana ndi maso achikondi Petro, Petro yekha kutsutsika, kukalapa, kenako kubwera. Yesu, kuwuka, adapitanso komweko kuli Petroko. Munakhala inu ndi ine kuti Petro wandikana m'mene tiliri ife katatu, ndiye ndinaphedwa, ndiye ndazuka, he! he! he! he! sanandikana ameneyu ndiye olo kuti awandikire ungomva uyu kuno asafike, kuno asafike koma muona kuti chikondi cha Mulungu. Chimamulola Petro namulolanso kumpatsa udindo otsogolera ndi kuyang'anira atumwi anzake nothing less than the infinite sacrifice made by Christ in behalf of the fallen man could express the Father's love to the lost humanity. Palibenso nsembe ina imene idakaperekedwa imene idakaulula chikondi cha Mulungu ku mtundu wa anthu. Ndimafuna ndifotokoze ichi polemba mayi uyu. Ellen G. White adafotokoza mawu awa amene amandikhudza mtima kwambiri, akunena kuti, Mukupereka Yesu Khristu, akuti God gave all sanatsalenso, panalibe backup plan, kuti mwana ndikumperekayu kudziko lapansi chifukwa Yesu adakangochimwa sanakabwereranso kumwamba, umulungu umathera pompo, ndiye kuti chilengedwe chonse cha dziko lapansi chinali pa risk. chifukwa all things consist together in Him. Chotero dziko linali pa chiopsezo kwambiri, it was a risk of risks imene Mulungu anachita in allowing Jesus. Mukamawerenga kuja timawerenga kuja, akuti adalenga ndi maiko a miyamba yonse, maiko onse amene adalengedwa adalenga ndi Iyeyo, amadalira Iyeyo, but God gave Him for you. and for me nde akuti sinali nkhani yaying'ono kwambiri it was only through this sacrifice imene mulungu anaulula kuti amatikonda kwambiri chinthu chimene chili ch- chokondedwa kwambiri anthu amachipanga value chimene amachikonda kwambiri amakachiyikira insurance kuchilowesa mpanda kutseka kutani kuika maloko maalamu chifukwa chakuti they value it chinthu chimene chilibe mtengo anthu amangochisiya pena paliponse. Yesu uyu chifukwa cha mtengo wake wapamwamba Mulungu sadamukanize ayi koma adampereka. Chikondi cha Mulungu ndi chosamvesetseka. Nzoopsa Mulungu wakutikonda chonchi ife nkumasiya chikondicho kumachikana nkumapita kwa satana amene samatikonda koma akufuna kutiwononga, akufuna atiphe, amasangalala tikamadwala, amasangalala makolo akat, akafa nkutisiya, amasangalala tikamalira, amasangalala tikamalira ndi matenda, ukusegula mmimba mutu ukupweteka, wagubuduka, unapanga ngozi wathyoka thyoka ziwalo akuika zitsulo, aziseka, nde akatiuza tiyeni kumowa nde tonse kunyamuka kupita komweko. Akati tiyeni mukatambe nde timalowera kutonso kupita konko. Timayenera kuzimvera chisoni. Timayenera kubwezera chikondi cha Mulungu ndi khalidwe lomvera ndi kumulandira ngati Mbuye ndi Mpulumutsi. Tiyankhe mafunso awiri awa pamene tikupita kotseka. Why did He come to this world? Nchifukwa chani anabwera ku dziko lapansi? Yesu ameneyu Bible likulu la Mateyu chaputala 1 vesi 21, 23. Nchifukwa chani anabwera kudziko lapansi, ndipo adzabala mwana wamwamuna, ndipo adzamutcha dzina lake Yesu, pakuti Iyeyu adzapulumutsa anthu ku machimo awo. Tamvetserani lemba limene akunenera Mateyo akuti, Gabriel akuti, Adzabala mwana wamwamuna. nazamutcha dzina lake Yesu nde akupereka description kapena definition yokuti Yesu amatanthauza chani chifukwa adzapulumutsa anthu ku machimo awo Yesu amatanthauza kupulumutsa anthu ku machimo awo Yesu means saviour from sin dziko lapansi mene likutha ma prophet abodza ndi azilaliki ambiri ofuna kubera anthu amusandutsa Yesu mpulumutsi wa maluzi. ndi miracle man amusandutsa yesu mpulumutsi wa ubatchala ati mupeza mamuna ni mkazi mupeza banja mpulumutsi wa umbeta mpulumutsi wa ulova mupeza ntchito mpulumutsi wa mavuto zibwana ukamatchula yesu mmutu mwako muzikhala machimo chifukwa he is the saviour from sin nde ifeyo timayenera tilame machimo tigwiritse ntchito yesu polapa tchimo popeza chiyero ndi kukonza moyo wathu kuti tidzapezeke mu ufumu wa mulungu vesi 23 akuti chani onani namwali adzaima nadzabala mwana wamuna ndipo adzamutcha dzina lake emanueli emanueli amatanthauza chani ndilo losandulika mulungu nafe malingana ndi vesi 23, Mateyu chaputala 1, Yesu amatanthauza Mulungu kupezeka, kukhala, pakati pathu ngati munthu That manifestation of Jesus is what is called Jesus Emmanuel, kuti Yesu amene Emmanuel kutanthauza Mulungu pakati pathu. It is when Christ is received as a personal savior that the salvation comes to the soul. Ndipokhapokha pamene Yesu walandiridwa kwa munthu ngati mpulumutsi wache kuti tinalibe chiyembekezo zanga zinada chifukwa cha uchimo ndimayenera kuzafa ku gahena ku nthawi za nthawi ndipokhapokha pamene wamulandira Yesu ndikusanduka Mbuye ndi Mpulumutsi, akakupulumutsa ndi mwazi wache, ukasamba m'mwazi wache, nkukupatsa mphamvu ya Mzimu Woyera, nkuyamba kukhala khalidwe la chiyero, ndi pokhapokha pamene munthu amapeza chipulumutso. Funso lotsiriza kuyankha madzulo ano. Tikuyankha funso ili, Does Christ live and exercise His divine power after having been crucified? Kodi Yesu atadzuka pa mtanda? atadzuka ku manda, atatha kufa pa mtanda ndi kudzuka ndi kupita kumwamba, kodi akukhalabe ndi moyo ndi mphamvu za umulungu? Aheberi chapter 4 verse 14. Aheberi chapter 4, mwina tingoyambira verse 13 to 15. Aheberi chaputala 4 vesi 13 Ndipo palibe cholengedwa chosaonekera pamaso pake, pamene adapita kumwamba, palibe cholengedwa chimene sichionekera pamaso pake, koma zonse zikhala pa mbalambanda, ndi zavundukuka pamaso pake, ndi kwa Iye amene tichita naye, nde akuti zonse za dziko lapansi nzovundukuka tsopano pamaso pa amene tikuchita naye, atachoka padziko ngati munthu. wapita kumwamba, ngati wamkulu wansembe ali ndi mphamvu za ngatinso wa Mulungu akuona china chirichonse. Yesu sananyamuka kupita kumwamba. Adanena kuti ndikuyenera ndipite kumwamba ndikakutumizireni Nkhoswe ya Mzimu Woyera chifukwa chakuti ali ngati munthu padziko. Akakhala ku Israel, anthu aku China sangamuone, ku India sangamuone, kwina konse kumavutika anthu akamufuna ampeza bwanji? Adayenera kubwelera Kukakhala kumwamba nkutumiza mzimu amapezeke paliponse komanso iyeyo akuthanso tsopano kufikira pena paliponse akuona kena kalikonse monga mwa vesi 13 vesi 14 popeza tsono tili naye mkulu wa nsembe wamkulu wopyoza miyamba yesu mwana wa mulungu tigwiritse chivomerezo chathu Ndiye popeza tili naye Yesu amene wapita kumwamba, ndi mkulu wansembe tsopano, tigwiritse chikhulupiliro chimenechi. Pakuti sitili naye mkulu wansembe wosatha kumva chifundo ndi zofooka zathu, koma wayesedwa mu zonse monga momwe ife, koma wopanda uchimo. Yesu ameneyu, m'mene wapita kumwamba ngati mkulu wansembe, akuti ngwokwanitsa kutithandiza. Chifukwa chakuti anali padziko pompano, anayesedwapo, akudziwa mmene zimakhalira, siungamuuze kuti inu iye, chifukwa Mulungu anakapanda kubwera padziko lapansi, bwenzi anthu akumanena kuti, Inutu Ambuye mungoona kunena kuti ndisalowe kumwamba chifukwa choti ndinali hule. Inu mumadziwa mmene amaminulira atsikana a dziko lapansi akaminula. Eehe! Akaminula ndiyeno mumati ukamayang'ana muja mtima mukuti thi, thi, inuyo mukanakhala mutabwerapo padziko lapansi mukanakhala munaziona, bwenzi nanunso mutachimwa ngati ineyo. Ndiye Yesu kuti aweruze bwino, Amayenera azakhale padziko ayesedwe ndi maluzi anaona maluzi sanabe anayesedwa kupangidwa chipongwe sanaiyambe ndewu anayesedwa muyeso lililonse koma anakhulupirira Mulungu nakhala okhulupirika chotero he is worthy kudzaweruza komanso kukhala Mulungu wathu lemba lotsiriza mu phunziro lathu Aheberi chapter 1 verse 8 kuyankha funso limeneli. 1 vesi 8 Koma ponena za Mwana ati, Mpando wachifumu wanu, Mulungu, ufikira ku nthawi za nthawi, ndipo ndodo yachifumu yoongoka ndiyo ndodo ya ufumu wanu. Pano mmene ali kumwamba, ufumu wache wabwereranso divine ndi wa kunthawi za nthawi, ndipo ndodo yake, ulamuliro wake, ndi wa kunthawi za nthawi. The Divinity of Christ. is the believer's assurance of eternal life. Popeza Yesu ameneyu, m'mene wabwerera Kumwamba, wabwerera kubvalanso Umulungu wace, ndipo ali ndi mphamvu ku nthawi za nthawi. Ndi chifukwa chake ziri zotheka kuti ife tikamukhulupirira Iye, tikadzapulumutsidwa, akabwera titapulumutsidwa, chifukwa kupulumuka kumayamba lero, ukamulandira Yesu monga Mbuye ndi Mpulumutsi. Tikonze pamenepa. Ndipo anthu ambiri satana waanamiza amangwauza anthu mulandire yesu mukalandira yesu mungonena ndi mau nde nditsatire pemphero ili ine anthu onse inde ndikulandira yesu ndikulandira yesu monga mbuye ndi mpulumutsi monga mbuye ndi mpulumutsi tipempha mu dzina la yesu khristu mwalandira yesu amen ndinu opulumutsidwa anthu akatero sakusowekanso kuchita kena kalikonse chifukwa cha kuti anapanga confess ndi kamwa lawo kuti alandira yesu apulumuka chimenecho ndi chinyengo cha satana. Limenelo ndi bodza ndiye bwezi Yesu kungochoka pa mtanda atapita kukasiya ntchito yomatetezera kutithandizira. Ali kumwamba tikamulandira ngati mbuye ndi mpulumutsi it does not mean lip service it means kufa Paulo akuti ku khalidwe lozisankhiranso zinthu wekha. Iweyo supanganso kalikonse monga ukufunira umayamba kuchita kalikonse mmoyo mwako monga Baibulo likunenera. Nde Mavalidwe, Uzivala monga Baibulo likunenera. Zokudya, Mmene Baibulo likunenera. Kolowera, Chochita, Malankhulidwe, Everything, Masankhidwe a banja, Mapangidwe, Kaleredwe ka ana, Everything, Monga Baibulo likunenera. Chifukwa Yesuyo is Mbuye ndi Mpulumutsi wako adakufera, wakuyeretsa, wakubweretsa mmanja mwake, akuyenera tsopano kumakulamulira, nde iwe zimenezo popeza sunakazitha kuti usunge lamulo pawekha, nde amakupatsa Mzimu wake uja. Nkhoswe ija ibwere pa iwe, kuti hule chilakolako chopita ku botosolo chithe, kuti mfiti chilakolako chokatamba chithe. Mwachidule mu phunziro lathu tikufuna titsirize motere, kunena kuti Yesu ameneyi si munthu mmene anthu ena amaganizira kuti ah wina wake wa ku Israel uko, zikugwirizana chani ndife anthu a ku Africa, kodi mwapepera? Adangosankha kokabadwira. malingana ndi plan yache koma adalipo kale ngati Mulungu ankatchedwa son of God kapena word amene ali mau nthawi itakwana in the fulfillment of time Bible limatero adavala umunthu ngati munthu uja akukathandiza nyerere uja nkuzapulumutsa inu ndine kutifera Wanyamukanso ali kumwamba kwawo kumene aliko. Afuna atithandize popeza akudziwa sitingakwanitse kupulumuka, ndiye akutumiza mzimu wake uzitithandizira ife kukhala oyera, kuti tidzapezeke mu ufumu wace. Mpata wopulumutsidwa waperekedwa ku dziko lonse lapansi. Ndi tsoka Mulungu atapereka Mwana wake wobadwa yekha kuti yense wokhulupirira iye asatayike koma akhale nao moyo wosatha. Ndi tsoka munthu kukana ndi kusankha cipulumutso kucikana. kudzakhala moyo wosatha kuukana chifukwa chofuna kuvala zazifupi ndi tsoka, kufuna kumwa mowa ndi tsoka, umene mapeto ake umaononganso m'mimba, matumbo kuonongeka ndi kufa nkukathera ku jahena. Ndikufuna ndimalize ndi kuitanira kuti ngati alipo wina amene akunena kuti sindimadziwa kuti umulungu wa Yesu ukuchokera apa, ndakhala ndikunena kuti ameneyo ndi mneneri chabe. Ndakhala ndikunena kuti ameneyuyu ine sizikundikhuza, zimenezo nzanthu aku Israel ndi wa azungu. Ndimafuna ndifotokoze kuti Mulungu amene mumamuganizira kuti ndi wa ku Malawi yo, wa anthu akudayo, wa chilengedweyo, adakhuzika ndi tchimo lanu. Nde sanakabadwira malo ambirimbiri pa kamodzi, adasankha mwa mayi mmodzi wokhulupirika dzina lake Maria ndikubadwa mwa iyeyo kuti akupulumutseni inu ndine ku Africa ndi dziko lonse lapansi. Ndindani amene akunena kuti Ambuye. Sindikufuna kuti mpata umenewo ungopita. Ndikufuna kuyambira lero mulembe dzina langa m'buku lanu la moyo. Mundikhululukire, ndakondwa chifukwa chonena kuti ndili khalire wochimwa mudandifera. Lolani tsopano mundipulumutse. Ndikufuna ndikulandireni monga Mbuye ndi Mpulumutsi. Ngati lili ganizo lanu, ndikufuna ndipemphere nanu. Atate, mu Dzina la Yesu Khristu, tifuna tikuthokozeni chifukwa chonena kuti muli Mulungu oyera, opanda tchimo ndi wamphamvu chonchi. Mumalola ife, zolengedwa zanu zopanda mphamvu, zochepetsedwa, kutha kumatchula Dzina lanu lopatulika komanso kugwira ntchito yothandizana tokhatokha ku chipulumutso. Ndikufuna ndipemphere chifukwa cha ana anu amene aonera komanso kumvera phunziro ili, akhudzika kuti sanachite nanu bwino. Kuyambira lero akufuna mulembe dzina lawo m'buku lanu komanso muwapatse mphamvu za mzimu wanu kuti athe kugonjetsa tchimo. Ndikuti atatero, pamene mukubwera posachedwa kudzasankha awo amene mwawathandiza nkupulumutsidwa, kudzakhala nawo ku nthawi za nthawi, ana anu angalolenso, angakondwenso limodzi ndi ine kudzapezeka mu ufumu wanu. Chotero mutatikhululukira, mutisungire malo mu ufumu wanu, mutithandize ndi mphamvu zanu, tidzapezeke mu ufumu wanu. Potsiriza phunziro ili, tikufuna kupemphera chifukwa cha ana anu amene atenga mbali kuthandizira phunziro ili kuti lichitike. Muwadalitse mu dzina la Yesu Khristu. Komanso mudalitse ine mtumiki wanu. Tapemphera mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Potsiriza phunziroli, tikufuna kunena kuti nkutheka ena angakhale ndi ndemanga kapena mafunso. komanso kufuna pemphero enanso kuuthandizira utumikiwu kuti tipitirize kupanga present maphunzirowa.